yes tikulandire tikulandireni tikulandireni tikulandireni ndithu tili live pompano pompano uh, makamaka pa low profile malawi connects page komanso tili live pa youtube ndithu uh, makamaka kuti tifotokozepo kuti kodi uh, maaudio amene akuzungulira ndi wotani ndithu uh, lerolo ndithu ndi ndi mzimayi wotchuka kwambiri uh, panakali pano amene ali mkamwamkamwa ndithu ameneyu ndi pido international pido international pa malo pano pali anthu mwina eh, pali anthu ambiri ndithu ochulukirapo mwina tingonena kuti apatseni moni anthu amenewa kuti mwina tione kuti kodi tiikambe bwanji maodiyo amene akuzungulira inuyo mwaona maodiyo amenewo mwamva zimenezo komanso tinaonanso kumodiso kumenenso anthunso adasonkhananso anthu ochuluka kwambiri a utm kuchoka ku ndirande akuti njala bwana njala bwana njala bwana ndeno tapatseni moni anthu tisanapite patali chabwino muli bwanji amalawi anzanga mwatandala uli mwa aswerere e timaterotu aswerere eh? ife taswera bwino ndithu muli bwanji kwina kulikonse kumene mukutimvera pano pa low profile pa chimwene athu okonderedwa a connects tikulandireni pano ndithu ife tafika pano kuti tiyankhulepo ah, Mm. pa nkhani zimenezi za ma voice note amene ndithudi akuyenda ndithu amene aini ake aona bukaliyati afoma ona bukaliyati titero ati eh, tiziterotu Yeah, anena kunena kuti honorable akuti sumata, honorable sumata. o- honorable ulipobe koma sitiri kuti ndi ukoma Honorable- honorable sumata, kaya uluze Iya. kaya utani, wowonera Oh, kusumati umapitirirabe oh ndi ehe mmene amapangira ze- zimenezo ndi mmene timapangira ku malawi koma sinanga ife tili ku dziko kwina kumene timadziwa kuti akachoka amene uja ndi former palibenso kuti u honorable kuti kulemekeza so titero mm. si- ah, ndi mmene ndithu zikukhalirira kuti anavomereza kunena kuti maodiyowo akafike kwina kulikonse so kutanthauza kuti anapereka ufulu woti ife titheka kuswa kuswa mm. kuyankhula eti mm. so ndi chifukwa chake zakukosi tabwera pano Yeah. Eh, guys, mwina a- anthu ena mwina mwamva za maudio amenewa anthu ena simunamve komano Mhm. mkatikati mwa ndime mkatikati mwa zokambirana tikhalenso panopa kuti tiphulitse maudio amenewa ah, kuti mwina mumvenso inuyonso kuti from there you can make decision kunena kuti kodi zimenezi ndi zoyenera kapena ndi zosayenera Ah, Mhm. pakhalenso kuti tikafenso zinthu zina n'zinanso tigundeko kwa alex ka alexious kamangira tigundeko mwinanso kwa usinso kuti zukhala bwanji tigunda malo osiyanasiyana komano nkhani yayikulu imene tabwerera pano ndi maodiyo amene akuzungulira akweni kunena kuti iwowa sangapitenso ku utm over her dead body ah, kapena mpakana mayi awo ah, kapena bambo awo atadzuka kumanda zimenezo zimene zingapangitse kuti iwo apangeko uh, kampeni for utm uh, pido international munamva ma audio mm -hmm. amene akuyankhula zinthu ngati zimenezi mm -hmm. ndamva ndithu ma audio ans- onse awiri amene akuyankhula uh, ndi anthu ena ndi mmene zakhalirira ah, mmene asankhira kusankhidwa kwa kabambe mu- mavoti uh, mu ma audio awo mukuoneka kuti iwowa ali okhumudwa ndithu chifukwa Mm. sadadikirire kuluza Mm. Eh, Samayembekezera. samayembekezera chifukwa chonena Mm. kuti iwo aja a- a- a- akudzitenga kuti ndi nkhalakale za zipani ndiye Mm. adali ndi chikhulupiriro kunena kuti atha kusankhidwa president sikungachoke Mm. wina kuchoka uh, ku, from ku, ku, ku, ku, ku, kuchoka ku dpp ndi kungobwera ku utm nthawi yomweyo ndiye kuti iye uzingotenga kumpasa upresident kwa iwo aja mm. zikuoneka ngati kuti mwina iwo aja a kabambe agula ndithu, ndithu anthu awo kuti mwina mpakana zipezeke kuti mmene zilili muja nawo mukamvetsera ma audios mwawo ineyo ngati munthu amene olikonda dziko langa ndifuna ndiyankhuleno mm. ngati munthu amene olikonda dziko langa chifukwa pa mayambiriro amalawi timvetsetsane kunena kuti if you go ku page kwa counsellor uh, alexious kamangila if you see he's an advocate Ngati muka mukumupanga follow chifukwa tipanga mix za kamangira ndi za ndalezi chifukwa ndi zinthu zonse zi- zi- za corruption is, is involved in everything that is happening ku Malawi so Mm. ndifuna ndizipanga uh, mix kuti anthu apange understand chimene ndikunena mukapita Mm. kupeji kwa alex akumalemba akunena kuti thabo nyirenda eh? attorney Mm. general my friend arrest him now he is not stopping saying he's, he is the friend the friend in another way like a brother komano mm. because of the corruption he does he's not happy with the things that he's doing now uh, alex is standing kunena kunena kuti munthu uyu akuchita cholakwika so tiziyima ndi kulongosola pa cholakwika china chilichonse chimene tikuchiona kuti apapa pakulakwika mwakuti for example um, pankhani imene yachitika ya honorable kaliati yoti atulutsa ma voice note number one ineyo as in ineyo pandekha personally um, what i can say ndikunena kuti ndikuona ngati kuti kodi mulipo mpolo mwachoka Oh, tili pomwe mwabwerera. panotu Chabwino nakusiyani kuti anthu azikuonera ndi pafupi iya ndimafuna kuti anthu azikuonera ndi pafupi Oh, chabwino so Ndizipanga chimene ndikutanthauza maso zimenezo. chabwino chimene ndikutanthauza kunena kuti um, timvetsetse kuti kuti kodi politics ndi chani tikamvetsetsa kuti politics ndi chani ndiye timvetsere ma audios a aunt athu amene ali a honorable a former honorable kaliati politics anthu ngati mukunena kuti mukufuna kugwirira ntchito dziko imatanthauza kuti inu ngati mwawina tiyerekeze inuyo a aford mwawina ndiye ngati mwawina a udf aluza palibe chifukwa chonena kuti a udf mukwiye ngati kuti simukugwira ntchito ndi chani ndi aford inu ndi aku, Mm. aku opposition koma mukuyeneka mugwire ntchito hand, hand in hand ndi anthu amene atani ndi anthu amene awina aja chifukwa Mm. chani nonsenu mukukanganira kuti mugwirire ntchito amalawi pokonda dziko lanu musaonese kukwiya mukangoonetsa kukwiya pamene paja pamene ife anthu amene timaona kuvutika kwa amphawi timati eya mbaviness the Mm. spirit of mbaviness because obviously akufuna chipani chokha chimene chikulamula chifukwa anthu aja ali ndi access to everything including kuba tikunenako chifukwa kuba kumene akulongosola uh, kansala Alexious Kamangira apapa ngati mwamumvera video yake ya dzulo wakamba kunena kuti tangoya tikuyamba ndi ku judiciary tikamaliza we are attacking everywhere that is what Mhm. exactly malawi is needed chifukwa everywhere mutikanenanso kunena kuti tinene awa azipaniwa kumene kundiye kuli ma mafias ma gangsters that are supposed to be locked after locking put the lions in that in that prison and take the keys tiziyenda nawo kulikonse mikango ithane nawo anthu amenewa ndi amene aonongetsa ije dziko komanso ng'onaso momwemonso ng'ona momwemo mikango ng'ona china chijachi cha tiger osayiwala tiger zonse close in there aonane Mm. nazo maso ndi maso ayione nyekhwe nyekhwerizim Mm. ehe now what am i saying ma uh, munthu amene wapanga ndale nthawi yayitali ngati honorable kaliati ma voice note amenewaja was not necessary in the first place koma mm. mukandifunsa kunena kuti chimene ndinganene ineyo ndi chani chimene ndinganene ine ndikunena kuti andalewa ndi anthu oyipa ineyo if you ask me vo- ma voice note amenewawa chimene ndikuona ndikuona ngati kuti kumangidwa kumene anamangidwa a honorable kaliati mm. kudali kotiphimba m'maso ife amalawi anthuwa ali pamodzi zitheka kutheka kuti iwo aona bo kaliati ali kumene kumbali ya mcp koma kuti anagulidwa kuwashatapula chifukwa kuchoka kwa chilima amayi amene aja akhala akuyima molimbikitsitsa mtima kuti tiye tipange inquiry tiye tipange chakuti zokhuza chilima ngati mm. mukumvetsa mu audio muja pali pena pake ayankhula kunena kuti chilimayo alipo that's not her ndiye kuti ku- kuyambira kuti timvetsetse ma voice note amene aja kuyambira pamene amangidwa kaliati pa she changed from that point atheka kukhala kunena kuti it, it might be kuti she's been sold she, she, she's been sold i mean ku malawi china chilichonse ndi cha ndrama so what can we say corruption payenda chinyengo chimene mwina iwo aja alandira ndrama kuti mm. iyayi apapa inuyo mukuyeneka mukhale ngati mwakhala ujeni mwakhala achete at the same time we can say kunena kuti e eh, achimwene ndale ndi zoopsa zakumalawi that is pene pake mpaka anapitiriza kunena kuti should i suffer for somebody who is dead pamenepo ndimaiona kuti that's not her from the time that chilima left mwanene chifukwa ndikuti ndale ndizovuta ndimwalire we ine have been tricked ifeyo we have been tricked but we, we, we, we do not understand we, we don't we, they, they are trying to trick us but at the same time they cannot trick us because we know the 100% of malawi everything is corruption is corrupted mm. so we know kunena kuti they cannot trick us unless anthu aja akumudzi aja oti mwina akufunika civic education kuwaphunzitsa kuti adziwe chifukwatu mm. achimwene ndifuna ndikuuzeni zonse zimene um, ayankhula olo mumve voice note yachiwiri imene akunena kuti sindingabwerere ineyo kuwagwirira anthu awa ntchito over my dead body kuti mumvenso akudzayankhula kunena kuti um, excuse me adzayankhula pena paja kunena kuti um, word imene lili landi- landi- landisowa koma i will remember uh, ndichifukwa chake ndikunena kunena kuti politics is a dirty game iwowa akudziwa chimene chachitika it might be she's been silenced ayankhula kunena kuti ah

exactly ndiye kuti ku opposition ko aka- anthu akakhala ku opposition kulibe ndalama akakhala mboma Mhm. ndi umu mmene tikunena kuti akungotoma paliponse anthuwa ndi okuba tinene choncho kuti mumvetse tisayike corruption because people really don't understand kuti corruption ndi chani tikamanena corruption ena amapindika chifukwa chi- chi- Mm. corruption ndi chizungu cha ulemu koma tikunena kuti anthuwa ndi okuba chifukwa munthu amene ukufayitira malawi you don't look uh, let me tell you for example you see mmene alili councillor I'll give an example mmene alili councillor alex kamangila amatha kuwathandiza anthu ena without making them pay chifukwa chani akudziwa kunena kuti okay this is my job and uyuyu ni munthu onena kunena kuti i can take up uh, this this case and help munthu uyuyu mpakana uh, apezeke kunena kuti watani wathandizika because the person might be poor or something like that Now what am I saying? Munthu amene akubwera poyera ndikuti izi zikafike kwina kulikonse ndikuzayankhula kunena kuti sindinga uh, makazunzike ine sindingapite ku opposition munthu amene yoyo sakufuna kugwirira ntchito amalawi She has been at opposition as well.

can, Mhm. they are capable of paying that amount of money and Mhm. ndalama angapelekezo ndi mitsonkho ya malawi ndi mitsonkho ya amalawi that's what and i'm saying she kunena kuti has got nothing else like kuti ku- kupanga ah, kufila guilty kunena kuti kodi mukuti 200 million akhoza ndipatsa ayitenga kutiko a she has got no guilty Mhm. angoganiza kundipeza kunena kuti a bola atandipatsa mwakuti mwakuti and Mm. nkuchita unena kunena kuti a ineyo mwina mavoti anga wandipatsa Mm. ndi saulosiyo nanga bwanji saulosiyo kumandako walola Mm. bwanji kuti anthu andipatse 20 21 voti

this voice note zimene mm. ayankhula ndisaname ndiz ndizochitisa uh, chisoni chifukwa chonena kuti kungokana iwo aja kunena kuti siningakhale ku opposition that is kukana kuti siningagwirire ntchito amalawi kutanthauza kuti chani this should give us an, an eye of saying kuna kuti anthu amene amakhala m'bomawa kuli zazikulu zimene zikuchitika kuli in, in short let me tell you kuli mbava 100 percent ndisabiseso mawu anthu a- a- andale ndi anthu okuba ndi chifukwa chake akukanganirana udindo usi they are not there kuti agwirire ntchito amalawi tizaima mm. pa chilungamo chifukwa chonena kuti amphawi ambiri akuvutika the disabled the elderly mm. ana ang'onoang'ono anthu oti osowa aja these people amapempha ndalama ku maiko akunja ndalama zimene zija zimakafikira mmatumba mwawo nobody follows up mwanimvesesa ineyo ineyo aise mm. usanapite patali i should mm. salute you aise salute you Thank kwa you. iweyo nda- i know kunena kuti Akaliati ndi mwina kayenda nti ako kayenda ndani ako komano you are so Mm. close but Mm. you can you can come down here and Mm. still talk about her and still pick up Ndikuim- something negative about her aa achimwene ineyo mukamva kuti inuyo mukamva kuti Piliranitu akuti wasokoneza failo imodzi Ndiye if you want to treat me like my s- um, you, oh this one is my sister I'm protecting her. You cannot talk about this about Pidirani. You are killing me. I will never learn. I will Yes. go and do it next time. Mwanivesesa timayimba pa chilungamo. Inuyo achimwena Conex mwasowesa ma file 7. I will come poyera Conex Banda ndimachita naye ma live uja wasowesa ma, ma file 7. ifeyo sitisekerera chifukwa mafayilo amene aja ndi amene akupangisa anthu olemala kuti asapeze njinga amene akupangisa anthu azigogo kuti asapeze chakudya sindikupangani protect because if i'm protecting you then i'm killing millions of malawians Mm. Akaliati ndi munthu amene wagwirira ntchito bwino amalawi koma afuna ayipise pa mapetopeto Mm. samayenereka kukana samayenereka kuonesa kukwiya in another way ma voice note amene apangaja mukakhala pansi ndikuwamvesera thats why amalawi anzanga mudziwe kunena kuti amalawi tili pamoto chimene Mm. ndikunenera kuti amalawi tili pamoto anthu onsewa anthu a- amene awawa ambiriwa sakubwera kuzagwirira ntchito amalawi they are coming to benefit for them and their families and putting in their pockets ndi chifukwa chake onsewa muone ku dpp kuli kukangana ku, kumeneku ku utm aliyense akufuna udindo Mm. kodi inuyo anthu inuyo aliyense mukuti akafuna udindo chimene chikukupangisani kuti osapasana mpata ndi kumverana kuti anthu inuyo ngati mukunena ndi kuti dziko lanu mumalikonda anthu onsewa they don't love dziko la malawi No, no, no, no, no. palibe They- awawa they- muonesese chifukwa chake They're there amalawi for their tummies, for They their are there stomach. for their times to feed themselves, not Malawians. Ndifukwa Mm. chake muonesese kunena kuti a Malawi it is high time aliyense panopo ndikupempha Mmalawi wina aliyense kunja uko amvesese chimene akupanga Alex Kamangila. It's not for himself, it's for every Malawian. including them even andalewa they are affected chifukwa anthu amenewa akafa mibado yawo folo ikubwerayi izakhala mu dziko limene it will be run with the criminals anthu okuba Mm. osadziwa kunena kuti ndalama izi zi talandira tiyeni tikonze dziko aliyense we have to go and work aliyense azidya azi- azigula yekha akapanga ganyu for 200 kwacha Mm. everyone should what should, should, should manage to buy food by himself or, or, or herself Ndiyeno chimene ndikupempha Amalawi kunja uko ndi kunena kuti andale awawa asatiombanise mitu. Tikamanena kunena kuti ku Malawi tikufuna revolutionary, revolutionary tu ndi Amalawi eni ake. Amalawi ndi Amen. amene ali ndi mphamvu zowaika anthu aja pa mpando ndi kuwachosa. Ineyo ndikuuzeni Hmm? ah, for Ah, ah, Akariat. ah, ah, dikirani ndimuyankhe frank akuti ndiye titani apa titenge asilikali asilikali panopo ayipiratu asilikali panopo they are being used we cannot even use asilikali asilikali panopo they are being used chifukwa chonoti asilikali ndi apolisi anasankha kukhala anthu onena kunena kuti amakhala azipani panopo they are being controlled by the alliance that is running right now ndifukwa chake muona anthu a malawi eni ake a dziko atapita kuti akapange ma demonstrations those people anatumiza anthu amene ananyamula zikwanje kumasoko apolisi anangoyima apolisi osachita kanthu ngati kuti amene anapita ku training ndi anthu amene aja anavala- ananyamula zikwanje aja pamene apolisi aja ndi amene anapita ku training koma kungoyima nkumakawayang'ana anthu amene aja why they have been given the, the power by the ruling party the tonse alliance that is there now komano kuti mumvetsetse kuti kodi tonse alliance iyi ndi ndani ndi pamene mutadziwa kunena kuti anthu amene ajawotu sikuti ndi mabwana those are the servants ama servant a dziko amene the- without malawians they cannot be in that position zonse zija amayiwala ndiyeno amabwera 2025 is coming that's when they are coming to be giving you 2000 kwacha and i'm saying 2000 kwacha itengeni muigwirise ntchito but never give them your vote in another way don't even give them the vote asakunamizeni kuti eh ngati musavote apa ngalani omwewa you are vote if you cannot vote ngati malawians all malawians the 28 districts can decide not to vote akhala omwewo chifukwa chachani chifukwa chonena kuti sangakhale omwewoyi ati kaliati is just bitter she's not patriotic just like all politicians yes so what am i saying a malawi wina aliyense have to understand zimene akupanga alex chifukwa ntchito imene wayamba alex ndi ntchito imene wagwira kukhosi andale onsewa ma department onse ku malawi ku malawi kunayipa pena pali ponse panopo mwandimvetsetsa ku malawi kunayipa ndipo it is very sad to see achinyamata mwina pano pa social media kumafuna kuti azimpanga ataki mnyamata alex Ka- alex yusikamangira let me tell you ku malawi Unfortunate.

yes yes so chimene tikuyankhula ndi chani tiyeni timpange support alex eh, in any way you can support there is a gofundme page yoti atheka kumpanga support chifukwa uh, majaji amene ajawo akangochotsedwa anthu akuba aja amene those criminals akangochotsedwa because they are criminals let me tell you excuse me to, to them they feel like we are educated that's not being educated let me tell you anthu ambiri amene akuwapanga expose amene akuwatchula aja ndifuna ndikuwuzeni kuti they are criminals that are supposed to be in jail kuti um, kumene kujako anthu amene aja achotsedwe si anthu o- ophunzira iwo aja munthu ophunzira for example ndikuwuzeni munthu ophunzira panopo education that is alex he is educated because he is trying to practice what he went to school to study pamene ena onse aja amalandira zinyengo kumatani kuma- ma- kukulowa makampani oti inu kuli mu- did you hear him talking about 54 billion mmene am- am- amapangira aujeni a- a- anthu kuti abere ndalama he's trying to explain to malawians and malawians right now aliyense akuyeneka asegule makutu have ears the spiritual ears for you to understand because god has given us the anointed son a whistleblower who is ready to open up our ears let us fight for our country these politicians ndi anthu okuba they don't care about us that's yeah. the truth Kuno, ndikulandire chabwino zonse wayankhulazi zoona Mm. zokha zokha mm. pamene ndikufuna ndipange analyze tsopano Yeah. kunena kuti kodi iwo aja kunena kuti ali ndi four or five options ali ndi option yopita ku mcp kukakhala nduna ali ndi option yopita ku dpp kukakhala uh, running mate Mm. ali ndi option yopita ku, ku uh, udf sizidziwika kuti kodi akhoza kukakhala chani ka running mate ka vice president ka chani chani ali ndi Mm. option yopita kwa aford ku- Mm. kutengera ndi iwo aja ndiye akuwafunsa anyamatawo kunena kuti kodi Mm. option yeniyeni yoti mm. chipani ingakhale iti ndiye mm. ndikufuna ineyo ndiyende kunena kuti akweni ngati anthu ambiri mmalawi mujamo amakhulupirira mm. kuti chilima anachitophedwa ndi chifukwa cha akweni mm-hmm. akweni mmene anapangira handle situation kuyambira maliro asanaikidwe chanchanchani anthu amakhulupirira kuti chilima anachito kuphedwa chifukwa cha akweni chifukwa not iwo Mm. aja anali forefront mmene amapanga ma ma ma ma, ma press briefing chanchani kunena kuti iyayi tifuna inquiry tifuna chakuti chakuti ndiyeno ku mcp i can't see mcp kwalandira iwo aja kunena kuti ah, welcome i know kuti politics is game of numbers but iwo ajawo ngati panopa zinthu zinafika povuta kwambiri kwa mcp kuja ngati anthu akudana kwambiri ndi mcp akweni contributed mwaona ndiye kuti iwo aja ndinene kuti anthu avomera kunena kuti iyayi akweni bwerani apa mukhale mpando akuti mwina ra- a- amachita kunena kuti Mm. mwina akhoza kundipatsa running mate kumene kuja uvice president ku mcp akweni mm. guys tinene chilungamo mm. kuzisankho za utm zijazo akweni anthu amene mukudziwa inu apa mukuwaona mm. akweni akukhala president wa dziko chifukwa chakuti anthu amene amavota ku utm amaona munthu amene angakhale president wa dziko are you mm. telling me akweni amaganiza kuti angakhale president wa dziko anthu ndikumanena kuti Patricia Kaliati, president of Malawi. Are you telling me that? They by faith, iwo aja by faith that's what she was thinking chifukwa chonena kuti anakhala ngati iwo aja ndi zimene amaganiza akhala ngati asunga chipani chija um, uh, ngati yes, ankhala kale okay asunga chipani yeah. asunga chipani mwina titatinso tifufuze tifufuze mm. oseku mm. kuti tifufuze bwinobwino Mm. zikhozotheka kunena kuti ah, akabambe Mm. anabwera kumene kujako chifukwa cha akweni achawo anapanga invite komano Mm. that time ak- akweni aja samaganiza analibe maganizo onena kuti iwo ajawo adzayimirira pa mpikisano wa president. upresident mwaona Mm. Mm. Koma atali- atabwera ndi maganizo amene aja pa upresident anapezeka kuti ayamba kuwada ndani akabambe mm. aja mm. mwaona mm. komano mm. i think ineyo i know the welcome imene inachitika kwa akabambe aja akweni sanali chonchija akweni anali mmodzi mwa anthu oti she was happy ndi kubwera kwa ndani kwa akabambe anali happy kwambiri kunena kuti iyayi anali mmodzi mwa anthu amene anali happy kwambiri komano tapezeka kuti from nowhere ayamba kusintha maganizo iyayi akabambe akapanga ichi iwaja akubwera akaklasha mwakuti mwakuti iyayi akapanga cha kenaka anapezeka kuti matimu aja ayamba kutani kugawanikana iwaja ataonetsa uh, intention yoti akatani akayima so ndimanena zonena kuti analyzing makamaka iwaja kuti kunena kuti iwe iwajawo angafite patipo ku mcp i don't think iwaja angagwire ntchito ndi manganya ku mcp kujako Mm. ngakhale ili game of numbers Mm. ngati timu ijayo inagawanikana kwambiri ndi chifukwa cha manganya ndi akaliyati anthu amene Mm. aja amaona samaonana diso ndi diso mukuona Mm. paja anagawana zipangizo za kukhitchini akuti ine ndi mthiko wina akuti ndine poto wina akuti ndine safuliya wina akuti ndine chipande wina akuti ndine mbale wina akuti ine ndine spuni wina akuti anagawana zambirimbiri Eh. inu mukuziwa nanga ndikunama Eh. kapena Ah, ah, mukunena zo mukunena Ndi- zona Ndi- ndi- ndikupanga kunena kuti akabambe akuti iwowa ndi ndi mbale ya, ya, ya umene mm zimene anthu akuti mukunenazo ndi zoona anagawana nde that's anagawana mayina anagawana chifukwa cha mm, chimenecho ndiyeno mm, i don't think ku mcp kuja they can be happy kuwalandira amayi kaliyati nkunena kuti iyayi mayi kaliyati khalani apa ah, mm, muzitumikira zina zina bwana manganya ngati vice president eh, chani chani chani amayi kwausi i can't see it happening mm. okay in okay another way im- mmene mcp mwanenera ndikugwireni pang'ono mmene mwanenera apapa mm. kuti ngati mcp sangalandire uh, manganya and this and that that's where i'm saying kunena kuti amalawi asegule makutu a uzimu kuti azionesesa zimene zikuchitika politics is a dirty game mm. excuse me it can happen kunena kuti iwo aja is being sold out kunena kunena kuti okay what ineyo what i'm looking at um, kutha kugwa kwa dpp aford udf ndikuzabwera utm yi you can see Mm. kunena kuti its obviously mmene zikuonekera kunena kuti its like kuti tikubwereranso ku dictatorship Mm. mwandimvetsetsa eh chifukwa chonena kunena kuti it can happen kunena kuti ifeyo anthu ife sitikuziwa koma ndifuna ndikuuzeni kunena kuti andale awa tiziaopa Andale awawa amatha kunja kunoko nkutionesa kuti awa akusambwazana koma akangopita mwandimva a- usikuwu amakhala ali kudyera mbale imodzi kusinthana maujeni ma- ma- ku- ujeni timati chani kumenyesa machani e, e, ujeni chezi kumenye kumenyesa mabotolo che- n- they flock together these people anthu mm. awawa akugwirira ntchito limodzi so they can come kwa ifeyo ndi kuzaonesa makhalidwe ena ake ife kumati "Ah, anthu amenewa sali limodzi sali limodzi anthu awa ali limodzi onsewa akuziwana achina kabambe onsewa amenewawa they know one another apa ndingomuyankha uyu mukuti ini uh, i think innocent walemba kunena kuti alex kamangira is playing games barefooted he will not succeed with what he's doing alankhula koma siziphula kanthu that is what you are thinking because you don't know what he's doing and you don't know the team that is helping iwo that, that is helping him you understand so you have no idea chifukwa chake uli ndi ukuyankhula zimenezo the problem of you people you want alex kuti apange provide uh, mwina evidence for two days kuba kumene kwakhala kukubedwa 20 years no, enafe sanaberekeponso that's the problem anthu inuyo muli pachangu kuti simukupanga understand zinthu it's a process it's one step at a time kujudiciary mm. kumene mkunena kwa anthu amene ajawo ndi anthu oti olo mukamakapereka macompliments macompliments aja kuyeneka akafike kumene koko inuyo anthu inuyo ndi amene musakudziwa muli pachangu posayeneka kuti mukhale pachangu because including you just to say that word you need to cancel it because you are affected what you have to know is ndakatangale wachitika zaka more than 20 years you don't expect alex to give you information for two days no, no, no, no, no. even even yeah. alex okay? safunika hey. evidence ina iliyonse kwa munthu chifukwa na kuti mmene imayendera lowe Eh. so umati ukape- ukamenya defense inakenso anthu aja amabwera kudzaipanga counter kudzanena Eh. kuti "Okay, wabweretsa ichi ife tibweretsa chakuti tibweretsa chakuti" zinafunika kukapanga zimene zijazo mkhoti Eh. basi osati Yes, kubweretsa poyera panopa azinena kuti kuli nkhani yakuti kuli nkhani yakuti kuli nkhani yakuti kuli nkhani iyayi zimenezo Mm-mm. Asi- ndipo inuyo musa- musayankhenso anthuwa musayankhe tenieni tikampeni zakali yatichi apa apa panakali pa okay ku dpp Mm. ku dpp a Kaliati analuza mpando wa u MP Mm. a Kaliati panakali pano si MP Mm. i don't think kuti atati abwera ku dpp mmene akuneneramo ah, Mm. dpp ikhoza kuwalandira iya ndibwerere pa- pang'ono mwina ku mcp ku Mm. mcp akhoza kuwalandira for sake Mm. kunena kuti angoonetsa kunena kuti that's the end of Mm. utm azimaganizo awo kunena kuti chanchanchani komano Mm. sikuti angapange trust ndi mmene anakwiyira muja iwo aja kunyoza yu- ah, kunyoza ujeni ndipo mavidiyo clip alipobe Mm. iwo aja akuimba Mm. nyimbo ku Mzuzu kunena kuti chikangawa eh, chikangawa sichidzakhala yes kalekale mavidiyo amene aja tili nawobe tidzapanga alipo we still have them yeah tidzapanga share nthawi yoyenera ikadzafika yes tichite kuti atani apite kumene Mm. tidzanena yes aja amaimba chikangawa ajoyinenso Yeah. chikangawa ndiye kuti nawonso anali mgulumo koma zina chilima samadziwa Eh, so exactly eh pamenepo tichoke Mm. Kuti ku dpp akhoza mwina kwalandira komano kuti dpp ingapatse running mate iwo ajawo kumati running mate wa dpp i doubt Mm. for what eh? kuli anthu anzeru Ku- kuli anthu okay amene kuti okay akufunika kuli anthu ndikuyankheni amene ndikuyankheni pamene popo Mm. ndikuyankheni pamene popo i had another live the other day when i was you know when i sit down i was thinking ine, remember ine i was a diehard wa dpp i mean i supported dpp, dpp koma i had to decide kutuluka after uh, the Tonse Alliance. Why did I de- decided kutuluka after the Tonse Alliance? Ndimazifusa uh, I mean it was hard for me kuti ndituluke DPP. Ine ndinadai kuhard wa DPP. Komano, what am I saying? Um, anthu uh, uh, awawa uh, uh, uh, DPP they are very disorganized. anthu akukanganirana maudindo ku dpp i don't think kunena kuti akaliyati angachoke ku utm apite ku dpp ndiye iwo aja mukuti azikapasa kuti running mate or whatever mmene achi- a- a- achina ku- kuujeni ku dpp mmene anthu alili alili panopo aliyense akufuna udindo that's, that's what i was saying

and achisala akunena kuti iye alibe mlandu kuli aja mukuti ndani achaponda achaponda kodi kun- mesa kudadzapsa ofesi imene ma- mapepala anasowa ndithu nkhani zokhuza chimanga kuli yachimanga aujeni inali mukuti ndakuli achina siteyo mukhito mukhito kumanana anthu this apatesiyo yes these are the people amene a- amapeza kuti munthu mmodzi akuyendera magalimoto 50 anthu koma mmamidzi kufa ndi njala munthu mmodzi ali ndi magalimoto 20 munthu mmodzi ali ndi chani anthu awawa these people are mafias you understand but they are still there so what will make malawians to vote for them to bring them back in government eh? Wh- why because anthuwa they don't a- amalawi sitiku we don't understand sitimaona kumamidzi kukufunika kunena kuti tikuyenereka anthuwa tiwapase what do we call uh, um, tikuti chani ti- ti- tina chosa tikufunika civic education anthu akuti adziwe kuti anthu ndi amene ali ndi mphamvu chifukwa chonena kuti even kumamidzi anthu samadziwa kunena kuti they have the right kumpanga impeach or kumuchosa uchandani eh, eh, eh, eh, um, me- member of parliament ndi a- pamene paponso tili pomwe paifukwa tikukamba za ndale ndi abwerere ma member of parliament anthu amenewa ndiye oyipitsitsa because let me tell you we can po- we can point kumati eh, president ndi woyipa president amayipa chifukwa cha anthu amene amuzungulira kwambiri for example i'll tell you president amachuza cabinet akachuza cabinet ija kumakhala ma mp ajawa mp wakuti amayimira chakuti wadi mp wakuti amatani anthu amene ajawa akasankhidwa ma mp amene aja they don't care about the community that, that, that, that has choosed them to go to the parliament anthu amene aja alibe ulemu to the communities imene yapanga point kuti apite ku parliament amapasidwa money for water development fund amapanga follow ndi ndani kodi zimene zija ndalama zimene amagwiritsadi ntchito amapasidwa ndalama community development fund ndalama zimene zija amapanga follow ndi ndani amagwiritsadi ntchito Koditu mmidzimu mmayeneka muyambe kukonzeka ndi ma member of parliament pamene anthu ku social media tikamaona agogo awa ali ndi njala koma member of parliament azibwera ndikuzayankha awa ndi agogo a mmudzi mwanga ndipo ndidakaafikira I tried with the community ndi, uh, 20% imene ndinapasidwa kuthandiza mwanimvetsetsa Mm. kuthandiza ndithu kuti mudzi wanga the first people to look after their communities are the members of eh, the, the members of parliament but these people are not there These people, they don't care. These people are filling their stomach. These people, they're just looking kuti I should build for my family. I should what? Ndi chifukwa chake akuyenereka anthu amene wawa kupangidwa investigate. Mm. Kukufunika Eyo. investigation ija yoipa ija. Mm. iya ndikulandireni pamenepo Fika- iyo mwa- mwandidula ndili process yopanga analyze kunena kuti Iniyo kuti buzizizana. where Buzizizana. Mm. kumene iwowa akaliyati angapange fiti ndikutiko mm. so ku dpp ndi kumene mwanenazo ku mm. dpp iwo aja analuza mpando ndi mm. munthu mm. wa dpp okay musanapitirize kaye tamverani mwanena kunena kuti kodi a Kaliati kumene angapange fit ndikutiko the problem with us malawians is that you still want kuti a Kaliati akhale ndi position why we have achinyamata it is time for her ngati zawakanika panopo let her rest and enjoy Zimene- let that's her why I'm- stay home and enjoy this is not chieftaincy si That's- ufumu wa pamudzi come on that's What where did I'm you say? going. That's where I'm Hey. heading. That's where I'm Come heading. in. to. Chifukwa chakuti Mm. ineyo ndikudziwa zona kuti iwaja ku DPP kuchako analuza mpando ndi munthu wa dpp atapita Mm. ku utm ndiye pano achoka ku dpp kuja akufuna abwerenso ku dpp achoka ku dpp achoka ku, ku utm akufuna abwerenso ku dpp munthu amene analanda mpando waja is not Mm. ready to lose that Mm. position for, for her nthawi zino Mm. ngakhale mp kumakhala zotheka kunena kuti anthu akuganizire maudindo ndi zina zina ndiye iwo Mm. aja alibe chipani nanga si ku, ku utm ko she's just a member alibe udindo Mm. wina uliwonse cmp chanchani she, she is va- valueless Mm. alibe value ina iliyonse panakali panopo mwaona Mm. ngakhale Yeah. mmene akunenera maudio mwawo muja kuti I'm too big for this I'm too famous for this ndine munthu wotchuka kwambiri sindingatenge zimenezi ah, ndi mtima kulephera kuvomereza kumene koko ndi Okay. pamene ndikunena kuti pamene Let's work pakuvuta ndi pamenepo kodi Let's kunoko work out. for example atayamba kunena kuti biden wakula biden wakula anatani he didn't resign and leave the office Mhm. chikuvuta ndi chani iwo aja apapa apa zandikanika kabambe watenga apa Mwana, zanditani akali- kabambe why can't a Kali you ali sit down kusimwana a Kaliati mwina she's near 70s in her 70s mm. kuti mwaona a Kaliati zithunzi zija timaziona zija komano pali zithunzi zina Mm. zimene zimatuluka kumachita kudziwa kuti a Kaliatitu i think this is true Mm. Kali- true kaliati osati Mm. zanu Ah. zazimayi zama makeup chanchanchani kumatuluka zithunzi zina zimene mmadziwa zona kuti uyuyu nde kaliati weniweni amene tikutani tikuyenera tizimudziwa eh Mhm. Okay. yes apite kwa aford Mm. kwa aford from nowhere aford ijayo ndi yokhazikika siingangotenga munthu for sake of kutenga munthu iyayi kuti ayi iwe ukhale Mm-mm. landmate and Mm-mm. for that matter Aford payokha ikumachitanso kuoneka kunena kuti mwina ikhoza kuphatikizana ndi dpp nde iyo ija Mm. ikavomereze kuti akweni bwerani apa mutenge mpando wakuti wakuti ikupitanso ku dpp iwo aja akalemekezedwa no ndipo ine ndinena kuti ndipo chifukwa anthu ambiri simapanga understand you see mmene ndililiri ineyo if apa mwandikana apa mwandikana apa mwandikana i'll sit down and enjoy and relax mm. because it has been quite a long time kaliyati has been in government we thank god for her service we appreciate her service komano zikafika povota don't force it i mean Ah, mu- mu- ujeni amati ujeni yokakamiza imaswanya chiyani mphika eti Mphika ya. Mhm. Ati she's only desperate for udindo and money not to save Malawians sad reality and this is the truth that's what I'm saying kunena kuti panopo adakangovomereza kunena kuti apapa zafika apa I think it's time chifukwa amanena kuti kodi fetsi kodi mesa u- you said we are the God fearing country kodi I mesa think amanena kunena this, kuti we should this thank God for every situation I think this comment is is fitting her well.

you know kodi munthu kuti umatha kupezeka kuti you have done a very good job to people but only mwina chinthu chimodzi chimati ukangolakwitsa anthu samayang'ana zabwino zimene wapanga koma amaona the point yolakwika imene iwe wapanga so ineyo for mm. example what am i saying a Kaliyati pamene zafika apa anakapanga zonena kuti ah, you know what i think it is time i put my resignation in politics down anakangokhala kuja ase

akuona kuti aluza ndalama zambiri pa nthawi iyi kaya amapatsa ma, ma, ma delegates kaya amayendera kaya amatani kufika ponena kuti 200 miliyoni yachepa ah, inu inu inu pido 200 miliyoni yachepa afuna ndalama zingati even minister amalandira ndalama zingati olo atati tawapatsa uminister ku mcp kuja kunena kuti uminister chabwino tikupatseni uminister Ndiku- Mm. ndikunena kuti apatse 200 million pakamodzi ndi ku- kusankha minister kuli bwino kupatsa mwina 200 million pakamodzi Ine- Yerekeza ine ku kungotenga 200 miliyoniyo pakamodzi basi Yes. ndichite chiyani koma kuti yachepa yachepa ndalama Ya- imeneyi chifukwa imeyo a- ati yachepa ndi pamene mudziwepo kunena kuti mbaviness ndi mbavera ndalama yachepa koma iwo akufuna kulowa kumkati kumene akulamula why Ah. chifukwa 200 million nkandalama kochepa koma akakhala kumkati koko ndi ndiye kuti nkumadzifunsa kumkati koko kumachitika chiyani achita Andi- kukakamira andi- kukana kukana and mcp anakakhala ena anakaonetsa mayi kaliyati kuti zimene anachita zimene anaonetsera miserable life imene ili nayo ili ku mcp panopa Aku- akaliyati ana- anapanga contribute anapanga contribute chifukwa cha zimene amanena kumene ndikuwuzani inuyo mwina simukuziwa akaliyati No. anapanga press briefing ndikunena kuti a president atanena kuti ah, tufuna Mm. ah, tipangitse commission of inquiry akuti ifeyonso a utmfe ifenso timaganizanso zomwezonso inu mmaona Mm. ngati mmati chani chanichani ndikuayimba nyimbo a mcp achawo anayimba Mhm. nyimbo zambirimbiri zosaneneka anakamba Mhm. zambirimbiri zona kuti anthu Mm. kumombera manja mara akaliyati atani ayankhula even Mm. pompano pompano misonkhano Mm. inayi iwo Mm. anali forefront kuti asinthe chani asinthe Mm. mkulu wa mec ndiyeno Mm. amene achawo akanene kuti mcp akanene kuti takhalani apa ndinu Mm. minister okucha kuti i know kunena kuti a president is due kusankha nduna zatsopano chanchanchan koma Mm. aa inu mpakana akasankhe akaliyati no amene ndikunena kuti ndifukwa chake um, ife mm, ifeyo we don't understand you understand we, we cannot understand kunena mm, kuti ti, ti- ndale za ku malawi timazitenga ngati kuti zili uh, popano its pa substance ndi za eh, mnyumba mwathu you eh, don't understand mwafika I'll, gi- let me give an example with a very good example ineyo mm, member of parliament wakwathu analowa mboma 2005 eh, 2005 that is kukula kwanga ndakhala ndikumamva kunena kuti au- u- anthu ankanena kuti ukotu uko kumapha anthu ukoko uko kumapha anthu ndakhala ndikukula ndinadziwa kuti kumekuja ndi kwa mp ndita- nditakula nditapita ku sukulu ndikuphunzira kumadziwa kuno no this one is a member of parliament ine nditayamba kupanga understand kuti kodi politics ndi chani that was 2005 kuzafika lero kodi mukuti abambo amenewa sanatope kodi osapanga resign okay despite kutopa kodi iwo osatula pansi udindo bwanji and appoint somebody wachinyamata kuti uyu waphunzirako can you vote for this person koma akukakamirabe pampando kumachita kufika point yogona mu parliament why why chifukwa chonena kuti they are greedy ndi anthu onena kuti safuna kupereka mpata kwa achinyamata achinyamata amene akuphunzira angophunzira kuononga fizi because there is no place for them akukanika kuwapasa ndithu kuwapasa mpata you understand they failing to, to, to, to give a space to the youngsters at the end of the day these people are getting old we are all getting old komano kukakamira pa mpando mpaka na muchite kumwalirira pa mpando paja when the time god wants to take you koma musanaphunzitse wachinyamata wi- i- i- um, wachinyamata wina aliyense that is killing the nation that is you now don't you don't love the nation simukulikonda dziko lanu Kukha- akuja onsewa awawa andalewa zimene akuchita onsewa andalewa awawa zimene palibe amene akukonda dziko lake chifukwa sakupanga understand kuti ku- akati munthu kukonda dziko lako nkuchita chani kukonda dziko lako iwe nkuyimirira nkunena kunena kuti you know what ineyo apapa ndimayenekanso anthu fa even ineyo ku ujeni kwanga maujeni andikonda koma panopo ineyo am saying sindikuyimanso hmm? Mm.

she will take one or two three things or mm. kapena adzasiya kutiyankha mafoni it is okay ine i'm fine mm. with it as long as i'm saying the truth no, no, no. She's, she's above us she's above us tikungopanga phokoso mm. mwaona yes ndiye ah, pamene ndikunena kunena kuti that now is, is the time for achinyamata to understand komanso is the time for anthu amene awa akuzitenga kuti iyayi ineyo chifukwa chimene chatisokonezera chinechi chonse nchonena kuti amalawi ambiri akakhala kunena kuti okay ineyo ndili mboma amadziuza kuti ineyo ndi ineyo ndakhala apapa palibe angandichotse kuyiwala kunena kuti zinthu nzosiyirana give a chance to achinyamata amene akubadwa mibadwa imene ikubadwa zinthu nzosiyirana let them learn ndi mwinatu ku- kupanga zinthu zoyenereka Lido, mm? mwina anthu ena Mm. sanamvere zimene iwowo amanena anthu akhoza kuona ngati tikungowanena tiphulitse mwina panopo

in four Chabwino. minutes come back tipanganso inayo ya five minutes komano Chabwino. tiyambire ya four minutes iyi tisanapite konseko Yakobo basi. Ndinenso ndimangolinda

wani chonena kunena kuti pa mavoti 6 i think 700 chakuti 748 sangane sangatange even less than the 48 votes ndotanga 21 ndikumpasa patricia kaliati and you are expecting me to come and even campaign for utm unless if my dad has, a, has arrived from death pokhapokha bambo anga adzuke kwa akufako ndikapeze ali pakhonde pa mpando then I'll go, I'm going to do that. Yes, I'm, I'm going to do that. But otherwise, I cannot even do that. ayiso sa ndiponso

I cannot. I'm, I'm, big, I'm big enough, mom. Eh, mom. Mom, I'm, I'm so big enough. Kapena mwina pena kuti iwaje mwina natengera mwaithamene chama anali kwina kuja anapita kwina kuja amakaliza ku office kwawo kuja. Koma we've been there, we've been there for the party, struggling, suffering, we name them. Nde munthu Patricia, nde munthu wina akafika kana ora Patricia mwina

akweni timati tikupatsani moni Eh, muli bwanji ndithu zikomo zikumene chilumba kulu wanga ndithu mayi ang'ono sasana ni mayi andai kabwino zonse pitizana bila okay yoyambirira ndi imeneyo ah, ndiye mwina tipangenso play yachiwiri kuti anthunso Mhm. ayimvenso bwinobwinonso si choncho kodi pita ndithudi chabwino Mm. chifukwa si- you are not alone palibe zinthu zingapo lese mcp ndikuti atha kunena kuti two atanena kuti aford three atanena kuti udf four atanena kuti dpp running mate mukutenga kuti munthu apita kuti dpp mcp minister kubwera ku udf kubwera ku aford munthu apite uko ku dpp atakupatsani u running mate koma msiku atapereka kani nyeti ilibe tsogolo ten months down the road. ndikuti so pamene popo inuyo ndikuti political career yanu ikutha in ten months time atakupatsani ndalama kuti mpange ikabva mawese zamene mapanga 200 million ndiochepa Komano- kuti 200 million ya komano in 10 months khala kuti ndikuti ife tonse tikhala zitsiru maya maya ano mayenda aja ozungulira muno

ndizungulenzi masikazi atani ine I'll never, I'll never chilima yogona pasera sindingapange tsono ma- ma- ma mcp yo zoti singaipange despite ili ndi maresources ili ndi nayo sifuna kutuluka yes apo konde dpp ili ndi maresources sifuna kutuluka m'boma ili ndi vuto kunja akusoti mayiko ena anena kuti zinthu sizikuyenda amawina ndi basi ndi njira zawo ife sitimayifuna akabambe ndiye ndizonena kuti ndi 50-50 that's why we are saying to say kuti chiganizo chofuna kuchipanga muganize mozama ya pali kunyamuka pali kunyamuka kupita ku mcp koma pati pagona kuti imene ndikutsutsa ineyo ndiyopita ku utm ayi vivyo n'siyana kuti sing'anga singapange pali zinthu zimene zikuti zimachitika anthu akuyang'ana pawiri akuyang'ana kunena kuti inde mwetcho pakuti pasavute ndinu nde ithera pompo ya ine ndipo n'zokondweretsa kuti athera pompo kuti atengerapo phunziro asogolera tebulo ndikanakhala pa 200 Mlibwe kapena namba 2. Eh, koma pamene panakhala yopansi amene akhala pansi pamene pajatu ndi anthu amene a Kabambe achina achina ndani achina Njawala achina Kalonga achina Nkhwazi tobwe kuti tizipange sede jei

anthu akuwalangiza akuwauza Mm. zotere kuti iyayi ku mcp kuja kulibe tsogolo mcp is- i- i- ikutha basi mwakuti mwakuti Mm. iwo aja akunena kuti iyayi in 10 months anthu aja aku- akudziika pa akudziika pa budget ya Kaliati aja mwaona Mm. anthu Mm. aja akuti in 10 months time inuyo muka Ndi mcp ija ikaluza ifeyo tikhala manyaka enieni tikhala Mm. mapesi ku Mm. pinopote mwaona Mm. akudziika Mm. pa budget ya ndani ya akweni Mm. aja so Mm. decision iliyonse imene akuwathandiza akweni aja kuti apange iwo akudzipanga kuti iwo akhale part of it Mm. mwaona Mm. so Like the akweni big aja one. Mm. akapanda kupanga zimene iwo anthu aja akuwauza ndekuti Mm. zinthu zitani zivuta apanga mm. analyze zipani zonse akuti mm. mcp kuja ena auza nena kuti iko mcp kuja sakakulandireni ena akuti yeah. iko mcp ija ikutha ena akuti mm. mcp ija has got chances kuwina zisankho izizi nde mutakhala running mate kumene kuja nde kuti deputy mukhala vice president eh zambirimbiri zimene zakambidwa pamene paja komano on top of all those things chimene chandiuza chioneka kuti

politics is supposed to be like that but if you can listen to even the way they are speaking ngati anthu okuba aja ndi you know like ndithu a m'lobazi akamakambirana kuti sakufuna kuti anthu you know those kind of stuff Eh, sakufuna U- you are kugonja kuti iyayi sakufuna kugonja yes eh, you know so if you ati can listen

zimenezo alibe nazo ntchito its not in their head panopo what mm. is in their head is what am i going to benefit what i am going to benefit so ndi zimene anthu am- akuyeneka kuona kuti atani azipanga understand zinthu ngati zimene zijazo kuti these are the kind of people we call politicians and we look up to kuti okay so iwo ngati akutere then this is a sin ndi zimene zachitika apa because mm. i don't think even kudera kwawo a Kaliati anthu angawavotere ngati mp ase

Ndiye kuti kodi mdziko muno ndalamazo zilimo nzingati? Ndi zija timanena zija kunati chuma cha Malawi chili mu anthu amene sakumangidwa. Chuma cha Malawi has to be recovered. Chipangidwe recover. Anthu achitenge chuma chija chili mu anthu amenewawa amagwira ntchito mkatiwa. Ngati aku, iwo akunena kuti 200 million ndalama yochepa. Ndeno mukuona ngati anthu a- anthu enawa ali ndi ndalama zingati? If you Ati, check the bank ati, accounts. ase, to make things worse, Mm. iwo aja akunena kuti chipani cha utm chitatha i will be even happy where is she seeing mary where is she seeing the chilima's family there is no loyalty where is she putting them there is no loyalty palibe um, akuti i will be even happy atengerepo phunziro zoona laja akuti Lazaro. pamene asankha munthu olakwika komano kuti uyione malawi ija Eh. kuti uyione malawi ija Mm. kabambe uja anasankha munthu oyenerera kabambe yes mm. akudziwa economy ya malawi mmene imatani imayendera kabambe uja aku anagwirapo ndi top organizations top uh, countries anagwirapo Mm. nawo ntchito akudziwa Mm. iye cha mmene angapange sources- some of these things Mm. koma resources resources zimene zingathandize malawi ija kuti ipange chani ipange Mm. develop and Mm. iwo ajawo anakangovomereza anthu anakapatsa ulemu Mm. anakapatsa Anakapatsa. ulemu Yeah, kwambiri. Yeah. and this is what they uh, promised people Mm. kunena kuti ah, tidzavomereza aliyense amene angadzatani angadzawine angadzawine it's just Mm. unfortunate kuti panopa akubwera kumadzanena kuti iyayi iyayi and Mm. anthu amene akuwalangiza akuwauza kunena kuti ah, zona anga- angasiye akuti akuti zona Mm. angasiye akuti akuti zona angasiye that's anthu anaona anaponya Mm. mavoti anaona kuti mwa anthu amene wawo mulibemo Mm. china mulibemo china chilichonse mulibemo china chilichonse okay mmene they might polisi have okay tisanene kuti mulibe china chilichonse when they voted okay we have to look at, at the position position inali ya u president Mm. iwo aja pa mpando wa u president alone she cannot change ujeni uh, dziko No, we no, need no, no, munthu amene ali ndi no, um, no. experience ku zinthu zimene zikuchitika so when Mm. you are speaking of her she's good at some other position akaliati is good at you know helping for example ku gender based violence akukwana kuti agwira nawo ntchito akaliati quite a long time i mean azibambo ambiri amangidwa kwambiri you know samasekelera she's very good at that komano we are talking of kuti unali udindo wopanga uku- kupanga compete as a president she need to understand this is not like kuti mwina competing to be minister of gender ine iyi kanakhala kuti amapanga compete za minister of gender ndikananena kuti yayi ndipo anthu inuyo ndinu anthu okondera ndipo anthu inuyo you know ine ndikanauza chilungamo because ineyo personally we have worked with kaliati ah, zokhudza ku anthu azibambo ogwiririra wazibambo ankhanzawa she- ndi- ama personally she could go ndi kuchita kukaonesesa kunena kuti munthu uja watengedwa ali kunkati you know she's very good at that department komano apapa iwo aja akuyenekanso amvese kunena kuti uwu unali upresidenti and ku malawi ndi zovuta kuti the whole malawi to believe in voting for a president wa munthu wa mayi yes, Bombogi is not Malawi. they will fight you. They will fight But you and you put you in a think I- position where when as it is panopo the, the bad thing ndiona kuti michael usi akukokera uku akaliatiwa ndi amene akutulukawa ndeno no it's not going to be a bad thing i mean anthu amene akusala ku utm they have to thank god for everything amene atasali ku utm wo kabambe is there let him now make the if, uh, if kabambe has gone to utm kuti to, to help the utm and you know compete let him do the right thing koma if he went there to help to destroy utm nde ipangidwadi komano ngati anthu amene akutuluka inu let them people let people go amanena kuti if you love somebody let them set them free let them go mumakhala mukusegula ziseko zina mulungu akusegulira ziseko zina zoti muone don't tatiyeni tisamalimbikire chiseko chimene chasekeka kumachimenya chimene mulungu waseka let us ask god open another door amakasegula kawindo pamene munthu umakapezeka kunena kuti watulukira so ngati akunena kuti afuna kutuluka ku utm Mm. alekeni atuluke ku utm it is okay inu izi ndi ndale ndizosiyirana pamene tikufuna kuti anthu amvesese ndale nzosiyirana si za mnyumba mwakwanu si ufumuyi kuti abambo anu amwalira ndi ufumu uja uzipitirira mnyumba mwakwanu no pachizungu amati lord amati if you love something set it Mm. free set it free if it comes back Mm. then it's yours it's yours if it doesn't come back Mm. It has never been yours. Yeah, uh, it will never accept Kaona- it. So, Hey, so that's asiye what we can apite say. apite apite anthu amene atsalirewo that's proper achigwire chipanicho and apitirize mwandimvesesa that is it koma kuti nkomanso iwowa apa akuchita kuoneseratu kunena kuti okay anthu ifeyo sikuti tikupanga kuti tifuna kugwirira ntchito amalawi olo kusintha dziko lathu Zi- zimene zikuchitika apa mmene akuyankhuliramo is for their own benefits not to benefit the whole malawi as a nation zimene mmene awo anthu akukambirana that's why you have to know kuti politics si zinthu zoti tisewere nazo koma ndi mmene iwowo anadzipangira ndifukwa chake kubwera kumene kukubweraku anthu akuyeneka asinthe mindset kuti politics aziziwa kunena kuti politics ndi chani ndi chinthu chonena kuti tigwirizane inu a opposition ndife amene tili mkati tigwire ntchito limodzi poteteza chuma chathu poteteza mu- eh, Mm. anthu a- anthu akamabweretsa makampani awo azipereka ma tax oyenera ndipo ndalama zizipitadi kuboma osati ndalama ma 48 billion makampani achinyengo akulowetsa nkumayika mmatumba mwawo these are the people that are supposed to be arrested to be in jail excuse me so yeah ineyo ndiimire pamenepo otherwise Yeah, tikhale i- kuchimwa poso apa ife ndi- ndife anthu ochimwachimwa ife kukamwa yeah, kunja idakhala pano lija ndikale ndikale tayankhulapo ndi zambiri mm. komano ah, ah, kaliyatiwo kumene aliliko akaonera live iyi mwina akhoza kusintha Mm. maganizo kunena kuti yayi mwina ndibwerere mbuyo ndikhalebe konkuno chanichani ndipo mwina ineyo ndinene akumana chonchi kuwapempha kuwapempha Mhm. anthu mwina amene akumana ali nanu kufupi yes the anthu ambiri amene ali nanu kufupi mwina sangakuuzeni they don't love you at this Mhm. point in time ngati zavuta please put your tools down stay home enjoy your money enjoy your passion enjoy your life Mhm, mhm. izi zilekeni basi sangalalani ndi zidani family don't yanu basi yes pano. don't allow Muone people to kuti kuti. use you as a tool Hey, do Mhm. not allow musalolele ine ndikuuzani munthu amene wakulangiza wakukonda wakusina khutu ndi mnansi enawo they will use you because there's a certain grace that god has given you you have a grace so people want to use that grace inuyo be, be, be, be inuyo love yourself be your own don't be your own uh, enemy of progress mm. anthu awawo adzakusakani nthawi ina yake mukuzipumira eh bwanji tingokutengani mukakhale pa mpando paja basi ndi simumakachita zambiri muzikangotiyang'anira mm. they will come after you koma nawo panopo aliyense ali pakalikiliki kuyang'ana who can i use kuti andithandize who can i use they will just use you and then kukulekani for now mmene zateremu basi thank god and sit down you have been there you have done it relax you have, we relax appreciate you for the good job ineyo ineyo ndikanakhala kuti ndine mayi kaliyati mm. ndinakapanga kangachepe ndi a Kabambe ndikuwauza mm. kuti ndigwira nanu ntchito whatever the case mukatu tinene chilungamo a Kabambe ajawo mm. ali ndi chance yoti akhoza kukhala president wa dziko la malawi exactly ndanenanso zimenezo i ngati think three days sizikhala ago on apapa my live ngati sizikhala apapa mwezi chaka cha mawachi mm. akhoza kudzakhala mwina 2030 yes No. Ju- that is 2030 2030 yonso tungati kuti sikukhala kuti kuli revolution that is ehe mm. komano kuti muonetsetse bwinobwino mukaona Mm. fesi nkhope za anthu mmene zikuyenera kukhalira pa president nkhope za Mm. anthu mukaziona ndi nkhope zonena kuti munthu amene akhoza kukhala pansi ndi kuyankha mafunso oyenerera a okomera dziko la malawi kabambe ujayo ali pa one yeah yes yes ona

iyo Mm, ati ngakho Osama. The guy is, is yeah, the guy the guy is, is smart. Yeah, the guy is Right, very, smart, very yes. smart. ndeno Mm. a- a- i don't know kunena kuti munthu kumachoka ku utm kuchako kumakayang'ana kwina kwina pamene ma chances abwino ali ku utm ali komweko ku utm ali komweko pa cause tikiti the olo guy is great the guy is great chifukwa chonena kuti aona kunena kuti okay so awawa ndi anthu amene asunga chipani Ku- um, and exactly i- kabambenso ndinene chonchi kabambe if kabambe is wise i would say kuti politics is a dirty game koma if kabambe is not in that dirty game he will you know surprise kaliyati uja by giving kaliyati something ku utm komwe zimene chifukwa anthu akudziwa kunena kuti ndi anthu amene asunga chipani anena ati konkuja kunena mm. kuti inuyo akaliyati you are a threat mm. utm ija ikhoza kupatsani uchani running mate kapena vice Mm. president Mm. ndi iwo aja akaliyati aja afulumira ndi mavoice note awowa akuti iyayi ine ku opposition yayi ndikufuna m'bomamu basi ine ndikufuna ndizisolola. pamake pachimanthu panta pachuma mbapinese Ndizimene ndi ndikufuna mbapera zimene muti manena mundipepeka ndilemere ndiyimire ayiwo aja pompa akudziwa kunena kuti akhoza kupatsidwa vice president ndi ndani ndi ah, Kabambe. akabambe komano Eh. iwo aja akunena kuti yayi ine u- u vice president wa ku opposition ine yayi ndikufuna u vice president wakuchani waku Okay. ruling party okay achimwene ndinene chonchi tikachitenga chinthu n'kuchiyang'anisisa bwinobwino eti in truth chinthu chichi chalakwika kale kuti chalakwika in truth tikufa ife tikumayiwala chilungamo akabambe mukuchoka ku dpp nkubwera kukazaima upresident

mwafunsa funso labwino ndiwe mwana kaya achithwango last born ehe so Eh. i- a- a- amenewa a- akabambe is just like last born achoka kumalizira kupita kukajoina utm eti ndiye kuti iwowa is still mwana wachani so nanenso ndikupangeni kolekiti pamenepopo chifukwa Ehe. mukamati utm ndi dpp ndiye ndifuna ndikuuzeni Ah, ndi mukamati choncho dpp amene- eh, dikirani kaye ndi- ndi- eh, Kuli dikirani ndani kaye. amene Ah, ah, anati- ndipo mwanena zoona tu inetu amnot mwanena zoona tu Mu- Yeah. ngati mukunena kuti utm ndi dpp ndiye ndifuna ndikuuzeni kuti utm ija dpp yonseyi ndi udf tiseke nkhani pamene yake ndi imeneyo onsewa awa ndi ma udf chifukwa ndiona kuti pamenepa inu simaona anthu a udf amapita ku mulakho wa alomwe mulakho wa alomwe ndi tandimvereni dpp ndiye munimvere my ndi point my point point yanga ndi yonena kuti politics is a dirty game you might think kunena kuti akulamula ndi kabambe kabambe ndi president inu umaona ngati president ali ndi kabambe president ali dakalibe bakili wa udf ndikumamuuza okay kabambe uja zochita pangati okay akuti chifukwa choti kunena kuti iyayi mwanena nokha kuti utm ndi zizinazo dpp so iyayi musayambire simukunawa pamenepo yambirani ponena kuti utm dpp ikozi udf kumene idachokera nkhani yake ndi- zimenezo simukunamapo chilichonseso nkhani yake ndi Mm. imeneyo kumene Eh? politics is a dirty nkhani game yake ndi imeneyo mwaona yeah mm. chifukwa chake ngati munamuona atupele a 2019 ana Mm. achilimika atete akugona iye uja anathamanga atete andituma atete andituma atete andituma atete amadziwa zona kuti iyayi ntchito akugwirayi ni ntchito yamavulani Yaba- angovuta chabe so tiziwe kunena kuti utm dpp udf ehehe zimenezo atha ziziwa zachokera kumene kuja so nkhani zake ndi zimenezo kumene ineyo ndithokoza achimwene kuti munandiitana pano pa Ayi, page inenso pano thank you ndithokozeso so very kunena dearly kuti appreciate mm. inenso ndithokozeso kuti nditakukodolani inu Mm. munanena kuti ayi mulipo muli ndi mpata tikambiraneko Ndithu. zinthu ziwiri zitatu izizi ndi nkhani Ndithu. zofunika kuti tikakhalakhala tizikambirana Chifukwa ndi Ndithu. nkhani zofunika koti zimatitsegula ma- maso makutu exactly komanso yeah mphuno zathu

um, she's doing great uh, in uh, entertainment uh, industry uh, tinene kuna kuti entertainment nyauyu is doing great um, um, ineyo if nyauyu come across this video i can advise uh, her to open a case against the person amene wayamba kupanga kumafalisa nkhani zija

mm. exactly so munthu akuti hey, uli ndi ana atatu they accusing her uli ndi ana atatu komanso iyayi hey iwe umanunkha in another way ine ndingofuna ndinene chonchi uh, achimwenanga amalawi mm. ambiri ali ndi ku, uh, kuzuzula zinzawo as if iwowo they are holy like 100 percent perfect padziko lapansi akamati ine ndimadana ndi anthu amene amakonda kumamuuza kuti eh kumamuuza munthu kunena kuti eh iwe ukununkha wina aliyense kuyambira president aja ine ndimanena chi zimenezi kuyambira Mm. president ndi munthu woti amanunkha nchifukwa chake aliyense amafika point yonena kuti oh my god i have to go and take a shower why do you go take a, ch- a shower chifukwa mumaziwa kunena kuti okay no this time around i can take it let me go and freshen up wina aliyense amakhala ndi kafungo kake koma mwamva chisakhale zimenezi chinthu choti koma taonani eh zimenezi akuti ya anayambitsa kunena mnzake ndiyeyo oo ananena kuti cha anamunena mnzakeyo kuti cha As- I don't know kuti anamunena kuti chani eti komano bangopanga kuti ungo ukudulani eti kuti Mm. ndizi zili kunjako ndizi nde sindodziwa kuti anamunena kuti chani eti akuti a dad once said ndili ndi anyamata abwino achina kabambe Eh, ana- ndale za ku malawi kodi mzona yeah so ngati anayambisa iyeyo kuti amamunena nzake uh, komano iye uja ma accusation ake amene akunena kuti ndi zoona anamunena nzakeyo kuti anamunena kuti chinthu chake ata- atana chotani kuti anatani mwina zapachibwenziso nazo ndiye kuti mwina nzapachibwenzi akuziwana komano ineyo what am i saying we don't promote uh, bullying Uh, many people are really misery outside here because the, everyone is going through different stuff the people are really going through a lot komano kusakhale u- because you're going through something don't take your stress out to, your anger to other people amene akungopanga zinthu zawo because in so doing umatha kuzipangira break block your blessings mwandimvetsetsa so mano a- amalawi ambiri amene they are like oh ali ndi ana atatu okay olo atakhala ana atatu then what what's our business do we feed anawo? Sizikutikhudza ati anadzamupanga expose kuti akuyenda ndi ah, Aikayo though winayonso anaonjeza kunyoza is it not maybe the story of the girl amene ama- amayenda ndi- akuyenda ndi abambo mwina kapena ndiye anaipanga expose ndiyeyo nyauyo okay so ingati nkhani yake ili imeneyo ndi zija timanena zija we advise kunena kuti I abale think- inu I kunja think- I think iweyo ndi ine tingoisiya nkhani chifukwa ikuoneka imene ngati kuti tisaikambe chifukwa ikuoneka kuti is very complicated komano it's personal, it's personal thing. ya mwina akuziwana kapena onse akumwa padziwe kamodzi why did Eh, they I attack think- one another I think, yeah, aku- akumwa dziwa limo- dziwa- dziwe limodzi winayo akupereka kwambi- zambiri kwinaku winayu akupereka pang'ono we do not know komano yes ife tiyeni tisazike pano ife tasazika kale ndikataye madzi uku kumudzi ndithesere banja Yes, ine ya, zikomo kwambiri anthu amene mwatithandiza zaluso ngati ah, makamaka ah, akudziwa anthu a Milongo falklands enawo mwatithandiza kwambiri zedi Mm. pomwe tikhale pansi tizikamba mwa- inuyo nkhani mwai- mwaitsata bwino kwambiri mukudziwa Mhm. kwambiri ndeno mwina ah, zapachiweniweni ifeyo sitingatani sitingayikirepo mlomo komanso sitingayikirepo umboni ehe zo yes zapachilendo komano mm. um, timakunyadirani kuti uh, mukamva kukodola kwathu mumabwera pano kuti mubwere ehe tigawane nzeru zimenezi tikambirane tione kuti zikhala bwanji mukhale ndi usiku ehe wabata kulikonse kumene muli uh, pakachitika zina zakenso tibwerenso Mm. kale tikambiranepo zochitika zambirimbiri makamaka ah, ngati zipani izizi zingapange offer position ah, Mm. Michael wathu tidzabweranso tidzayankhulanso Kunena kuti tidzayankhulanso yes mmene mukuona apangirawo bwanji imeneyi ndi chiyani ehe Mukuona aonapo chiyani inu tidzabweranso komano azitiisiye pomwepo Mhm. Ah, ah, aka- tilekere kapena- pomwepo ayi apapa tilekere pomwepo basi nane ndithamange kuteko batiri apapa lili low ndiye kuti nthawi ina yonse ithakanso kuduka ndiye tichitenso za za chachi Ah, chachi tsazike okay takunyadirani Zikomo nonse guys munali ndi ine conex banda komanso pido international zikomo kwambiri one love